musow ka hakɛ adamadenw ka hakɛ dɔrɔn tɛ dɛ n bɛna se musow ka hakɛ de ma musow ka hakɛ musow ka hakɛ de bɛna d'u ma sisan jagoya kisɛ bilen tɛ yen musow ka hakɛ dɛ n'a ti di ala ka n faga n tɛ ka kɔrɔbɔ tuguni ko piyan piyan ko cɛ o inférieur et soumettre On n'a pas un peuple qui est soumis. Donc, si on n'a pas soumis, les femmes n'ont pas soumis, les hommes n'ont pas soumis. Donc, maintenant, tout le monde doit être égal. Émancipation, 50-50. 50-50. Cɛ ye 50 ye muso ye 50 ye mais m'a f'i ye cɛ ye muso ye m'a fɔ muso ye cɛ ye ok n m'o f'i ye dɛ yɔrɔ ni kuma fɔra a bɛ kumaw ɲagami ɲagami ɲɔgɔn na j'ai dit 50-50 bel et bien 50-50 saba bɛ minnu bolo n kan t'olu ma tuguni naani bɛ minnu bolo n kan tɛ olu ma ayi n kan t'olu si ma kelen bɛ minnu bolo sisan ani minnu bɛna furu n kan bɛ aw de ma ni ko kɛra ni minnu t'a dɔn olu t'a dɔn mais k'a dɔn sisan de sisan k'i bɛna ko dɔ kɛ ko dɔ kama ko deux millions bɛ ne bolo ko muso ye singɔm de ye ala k'an kisi singɔm tɛ dɛ singɔm tɛ dɛ n'i y'a don i da kɔnɔ n'a ja banna dɔrɔn i b'a bɔ k'a fili i bɛ singɔm wɛrɛ don i da kɔnɔ ayi dix ans dix ans o tɛ dɛ k'a fɔ ko n'a ye san tan kɛ n'a ye k'i n'i den sɔrɔ la ko n'a a kɔrɔla k'i bɛ dɔ wɛrɛ ta e dun n'ale bɛɛ ye san kelen e b'ale kɔrɔ dix ans ka taa dɔ wɛrɛ ta k'o fana kɔrɔ dix ans ka taa dɔ wɛrɛ ta k'o fana kɔrɔ dix ans donc e ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ e bɛ naani ta san bi naani e bɛ ja kura kuranin na mais olu bɛ kelen na kɔrɔman jɔni ta ye tiɲɛ ye bi tɔn tellement musow ka ca ni cɛ bɛɛ ye kelen kelen ta muso tɔw tɛ fɛn sɔrɔ i ka sira don wa n k'i ka sira don wa ne ye naani ta o de b'a jira k'a bɛ ban ah non e ye duuru ta o de b'a jira k'a bɛ ban non a man nɔgɔn dɛ a man nɔgɔn diɲɛ yɛrɛ tagalan de kun ye nin ye quoi fɔlɔ la sisan yɛrɛ ka fisa o dans le temps des rois là ils mariaient jusqu'à 10 à 20 à 25 à 30 ɔhɔ masakɛ tun bɛ muso furu fo bi saba fo bi naani sisan yɛrɛ u y'a jigin k'a bila naani na mais même o naani yɛrɛ sisan n'i y'a ye musow la kɔni i b'a sɔrɔ muso dɔw tɔɔrɔlen don ouais donc min ka yen nɔ dɔɔni n'i taara siniwaw fɛ yen nɔ olu bɛɛ ko kelen n'i taara ɛnduw fɛ yen nɔ olu bɛɛ ko kelen n'i taara budaw fɛ yen nɔ olu bɛɛ ko kelen n'i nana tubabu la olu bɛɛ ko kelen n'i taara diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ olu ko kelen n'i taara arabuw fɛ yen nɔ olu ko kelen arabu fɛ yen nɔ ne ma arabu kelen ne ma taa arabu jamana foyi kan ko n ye arabu kelen ye ko muso fila b'a bolo m'a ye dɛ m'a fɔ n k'a tɛ yen dɛ a ye n ka kuma lamɛn dɛ m'a fɔ n k'a tɛ yen n ko ne de m'a ye ne de m'a ye muso ka hakɛ code de famille code de mariage ni n taara ka na sini n bɛna muso ka hakɛ de kɔnɔ ou bien su in na n bɛna na muso ka hakɛ de kɔnɔ muso ka hakɛ a man nɔgɔn dɛ o bɛ se ka baara kɔni kɛ ɔhɔ o bɛ se ka kɛ directrice ye ɔhɔ o bɛ se ka kɛ polisi ye ɔhɔ o bɛ se ka kɛ militaire ye ɔhɔ o bɛ se ka basket kɛ ɔhɔ o bɛ se ka ballon tan ɔhɔ rugby kɛ ɔhɔ o bɛ se ka poste bɛɛ occuper poste o poste faso kɔnɔ o bɛ se ka cɛw mara ɔhɔ